Tá tús spleodrach curtha ag Maigh Eo lena bhfeachtas sraithe agus le seana-namhaid Gaillimh agus seaimpíní na hÉireann Áth Cliath cloíte acu. An éireoidh leo cur lena dtréimhse buacach agus foireann na Ríochta a chloí? Nó an éireoidh le Ciarraí iad a dhíbirt ón gcéad áit? Tomás Mac an tSaoir, atá i mbun tráchtaireachta. Shane Ryan anois leis an gcic amach, ceann mór millteach amach i dtreo lár na páirce. An mbeidh briseadh ar an gceann san ní bheidh an ceann san faighte go maith ansan aige Cillian Burke. Ciarraí ag féachaint dainséarach anois anseo. Luas á chur isteach san imirt acu, Dylan Geaney isteach sa chúinne i dtreo Clifford, an mbeidh marc le tógaint? Ní bheidh. Clifford an ceann síos anseo aige agus an scaoileadh fén sprioc agus an ceann san ag féachaint go maith agus lucht leanta Chiarraí ana-shásta ar fad. Clifford ag féachaint ana mhaith anseo tráthnóna go dtí seo. Ceann san, Colm Reape, raghaidh sé amach i dtreo an chliatháin anso agus an ceann san, bhuel, scaoilte go leor ansan aige Gavin White, ag fáilt an ceann san thar n-ais do Chiarraí isteach i dtreo an chúinne anseo, seo chugainn Paudie Clifford, cad a dhéanfaidh Paudie leis an babhta seo, an bhfuil báide le teacht ansan, níl an ceann san curtha thairis an dtrasnán aige, tar éis dearúd ansan aige an mbáideoir ansan, Colm Reape, agus scór faighte aige Ciarraí as. Luífeadh sé sin faighte thar n-ais aige Maigh Eo. Ana-bhrú ar an liathróid ansan acu. Déanta go maith ansan in aice leis an seastán. Eoghan McLaughlin, ag fáilt na liathróide ar ais. Ryan O'Donoghue anois ag féachaint suas. Cén sprioc atá aige? An scaoilfidh sé fé? Cosantóirí ag titim siar do Chiarraí. Raghaidh sé siar trasna babhta amháin eile. Go dtí an fear a fuair an scór ansan tamaillín beag ó shin, Sam Callinan. Tá ceann eile faighte aige. É siúd ag imirt timpeall lár na páirce tráthnóna go dtí seo. Suas na páirce le Jason Foley anois, é ag leanúint, Aidan O'Shea amach fén bpáirc anseo agus é ag cruthú na fadhbanna anseo do Chiarraí agus ag rith suas na páirce le Foley, an bhfaighidh sé scór? Jason Foley, an lánchúlaí, thairis an dtrasnán. Déanta go maith aige Foley ansan, déanta go maith aige Cillian Burke chomh maith. An liathróid sin a chur uaidh agus Ciarraí ag féachaint go láidir anso sa chéad leath. Ceann san buailte amach aige, Shane Ryan amach i dtreo lár na páirce, suas leo, an briseadh faighte ansan aige, Paudie Clifford. Ceann san seolta isteach grinn díreach isteach anso go dtí Seánie O'Shea, ag imirt istigh ansan ar imeall na cearnóige tráthnóna. Déanta go maith aige an ceann sin a smachtú anso seo chugainn le Dylan Geaney, ag imirt ar an ndaichead slat agus scór eile aimsithe ansan aige Geaney. Ciarraí ag déanamh go maith ansan. Trasna na páirce le Maigh Eo anseo. Trasna a raghaidh siad. Brickenden anois amuigh i lár na páirce. Cabhair le teacht ansan ó Jack Coyne. Cad a dhéanfaidh Brickenden anseo. An ceann san seolta isteach le ciumhais na bróige. Déanta go maith ansan acu spás a dh'fháilt. Seo chugainn O'Donoghue é seo ana-thapaidh leis na cosa agus an ceann san ag féachaint go maith an bhfuil. Beidh an brat bán ag imeacht in airde babhta amháin eile. Scór aimsithe ansan aige O'Donoghue ag imirt istigh sa chúinne. Johnson buailte amach ag Reap arís síos leo agus bhuel titithe chun talún ansan Diarmuid O'Connor, beimid ag súil go mbeadh sé sin ceart go leor. Bhuail sé an talamh ana throm ar fad ansan, Dara Moynihan istigh sa chúinne. i dtreo an dtaobhlíne anois caithfidh sé teacht amach anso gluaisteacht eile a chur ar an liathróid, é fachta anois acu istigh sa chúinne arís. Ana chleasaíocht aige Paudie ansan, bhuel a dhóthain-fhear aige ansan aige atá, tá scór eile aimsithe aige, é siúd ag imirt go maith tráthnóna. Ana ghluaisteacht aige, Ciarraí chun cinn ansan. Paudie ag cur críoch leis an gceann san. Tar n-ais arís a raghaimid anois dhá phointe idir na foirne atá ag comhrac amuigh anseo i dTrá Lí, cé bheidh ag tógaint na bpointí sraithe abhaile leo tráthnóna féach air sin ceann de na scóranna is fearr atá feicthe tráthnóna go dtí seo againn, ceann san ag teacht ansan ó Fergal Boland. Déanta go maith aige é, 45 méadar amach ón mbáide, suas sa spéir leis an liathróid, ana chruinn go maith. Shane Ryan ag imeacht amach i dtreo an cliatháin ansan, ní chuir sé a dhóthain fé an gcic amach sin in aon chor, sínte chun talún athá sé ansan. Bhuel, bhí Barry Dan ansan ag sleamhnú go maith ansan é féin a chaitheamh ar an dtalamh ansan, thriail stop a chur le Maigh Eo tar éis an gcic amach san, ach an réiteoir áfach chun é a thabhairt isteach píosa beag eile anois? Beidh iarracht anois aige Ryan O'Donoghue na foirne a chur ar comhscór. Bhfuil sé sin cruinn? Tá sé sin cruinn. Trasna an trasnáin agus tá ceann eile fachta aige. Táimid ar comhscór anseo i dTrá Lí. Ní fada uainn anois an feadóg deireanach anseo i dTrá Lí. Ciarraí anois amach tríd na línte anseo. Ag féachaint cá bhfuil David Clifford, tá sé le fáil cá bhfuil Seánie Ó Sé, an liathróid aige, David Clifford anois, é díreach luaite anseo agam, é 30 slat amach ón mbáide is an ceann sin seolta isteach ansan aige, bhuel féach air sin, imreoir na bliana na bliana seo caite, an ceann sin curtha thairis an dtrasnán aige, an t-am imithe isteach anseo i dTrá Lí orainn, ní fada uainn an feadóg deireanach anois agus réalt arís istigh sa chúinne, David Clifford do Chiarraí, cá mbeidís gan é, tá scór eile aimsithe ansan aige.